Pamenetu apolisiwo amadutsa anangopezeka zonotino ayimitsidwa tsopano ndikuyamba kuwuzidwa zonotino ukutu kuli munthu ali ndi mfuti tapitani mukapange check and zikuoneka ngati mfutiwo anati ojudula yekha nde pamene pakuvuta mponena kuti ifeyo tikumachita mantha munthu ameneyi sangadzatiombere tsiku lina lake tapitani mukapange check kuti kodi mungapangepo zotani apolisi sanachedwe kuthamanga mwene kumene kuja kukafika kutsekula nyumba kuyang'ana pena paliponse anakapezadi kamfuti kaja kudzapanga check side inayi apezanso chani chipolopolo iwe zimenezo upezeka nazo bwanji ayayi bwana chani chani unaita ukonza wekha tiye wamangidwa kummangatu munthu uja kupita naye chani ku polisi tikunena panopa ali ku polisi kumakamba zonena kuti munthu wake ndi ndani komanso sangoti munthu wake ndi ndani kodi munthu amene amene amangidwe kapena mwina mwake tikuyenera timugwiritse ntchito ngati dziko yeah. tikhala tikufotokozatu zonsezo kuti ndi ndani koma tikupanga choncho tapangani subscribe ku channel chimenechi cha malawi trends tv kuti nkhani zomwe tikumabweretsa pano zikupezani mosavuta kutipangitsatu kufotokoza nkhani yomwe yachitika ku kasungu kumenekokotu makamaka ndi kumudzi wa chakankha kasungu municipality kumenekoko apolisi anauzidwa ndi anthu kutino kuli mnyamata wina tisati mnyamata koma mzibambo wina wa zaka 37 yemwe dzina lake ndi daniel gama mkulu amene iyu akutitu wajudula mfuti wake wakonza mfuti chipolopolo chake ndekuti ali ndi luso liti limenelolo ndekupezeka zonoti apolisi atamva zimenezo anathamanga kumene kuja kukampeza munthu uja iwe zikukhala bwanji upezeka ndi mfuti bwanji chipolopoloso taonanso waita kukonza a zimene zitu ndaita ukonza ndekha bwana iwe tiye wamangidwa malingana ndi malamulo sukuyenera uzipezeka ndi mifuti sukuyenera uzipezeka ndi cha ndi zipolopolo iweyo zimene osakhomera zazizozizazita kummangatu munthu uja wautali kupita naye pachani kupita naye ku polisi tikunena panopa ndekuti no ali kuselo endi no mwina mwake akalongosola bwinobwino zina zichonse akhoza kumapita naye no ku khoti ndithu kumeneko akalandira chigamulo chake mmene zimayenera kukhalira mkulu ameneyuyutu tikunena kuti daniel gama eti amene mukumuona pa screen panupo mkulu ameneyu amachokeratu kujako ku mulanje amangokhala ku kasunguko koma kumene amachokera ndi ku mulanje kwa achiswe mmudzi wa achiswe ta chikumbu kumeneko ndi kumene amachokera munthuyi wamangidwa akatere waphwanya malamulo te kumakamba zonena kuti kodi mkulu ngati ameneyi timene atimmange kodi munthu ngati ameneyi uyuyu daniel gama akuyenera amangidwe akuyenera akakhale kundende kapena mwina mwake timene nokhala pansi ndikuona kuti no anthu ngati amene wawa tingagwiritse ntchito bwanji kuti apindulire dziko lino taganizani munthu akukhala pansi ndikuyambano kulingalira andipange mfuti ndikusonkhanitsa ndekutino timapisi mapisi a zinthu kukhoma china chilichonse kuyika mkati muja mfuti ku- kutheka kumayikako chipolopolo kumapanganso chipolopoloso chochita kupanga yekha kumapanga pya mfuti chipolopolo hmm? munthu ameneyi akupezeka zonena kuti iwe upezeka ndi zimenezi chifukwa chani zosakhomera mukuona ngati ngati akupanga yekha zinthu ngati zimene zangakazi khomere zokhomera zija umayita kukagula penanso ku area 30 komweko ku polisi komweko kapena apo umati kukagula nkubwetso zako komano akupanga yekha mukuyembekeza angakhomere amene pali pali pali china chake chomwe noti ngathe kuona kuti pa munthu amene kunotino ndi munthu amene ali ndi luso uyuyu ndi injiniya wapaderadera osati zochita pitira mklasi ituya mwamuona mmene akuonekera tisewerenso chithunzi chakechi tachionani hmm? mukuona mmene akuonekera amene mukuona ngati amene angakhala kuti anapita ku sukulu kapena kukapanga ujeni zina zake kapena makosi ena ake ngati anakapanga mwina poti tisamangophwekesana pona koma mukuona mmene munthu akuonekera ameneyo akuoneka ngati aja amangokhala ndi maluso apaderadera iye ayi wakonza chigayo uku chimayendera kuti njinga dzipalasa nkumagaya fanzi yake imakhala ngati imeneyi akumangidwa apopo wakuchani waku, waku polisi pa khoti kumgamula wakundende luso lake lija Kodi simukutha kuona zonena kuti no fanzi ngati imeneyi mutayipasa no ma resources wofunikirawo, zipangizo zoyenelera zenizenizo, ikhoza kupezeka zonoti no yamba kumapanga mifuti nkumapangira apolisi athu ndi asilikali athu? Simukutha kuona kunena kuti tikhoza kumtenga ameneyu ndikumpitisa ku military, kumpitisa kaya ndi ku polisi, azikapanga mifuti kumenekoko ndekuti no tachepesa ma budget omakagulira mifuti kunjako? simukutha kuona choncho hmm? tikunena kuti mmalo monena kuti fanzi tizingoigwira ndi kukayisiya ku polisi kena ukono basi wautali pa khoti uko kundende izikangokwiririka kumeneko chakumakangokokotika bwanji inu tapatse zochita malinga ndi luso limene ali nalo hmm? pali ndi luso lapaderadera zochita zonena kuti zikhale zili mkatikati mwa malamulo a dziko lino kusaononga mtundu wa malawi koma kuonetsa zonena kuti no zikutumikira malawi chifukwa chani ndekuti azikakonza mifuti tachepetsa bajeti yomakagulira mifuti tikukonza mifuti komwe kuno apolisi aja sazingonyamulanso tsopano zindodo munaona apolisi angonyamula angonyamula chindodo Eh, uyu autero eh, penanso akumachipanaso apa wachipana apa basi uyo eh, wautali eh, wapolisi amene akayesa akaletsa mademo muyembekeze zono za anthu akamuope ameneyo hmm? akamuope fanziyo imakajemula uko munchesi imakajemula inayo kaya ndi kunyamba kuchani kuchani kuti makuya kondilande uko I- imakajemula ili ndi dzeni kena kake wapolisiyo wanyamula kandodo ati azi aka- akakhazikitsa bata hmm? nkhani yake mifuti kulibe kulibe mifuti fo chani budget sikugwira agwireni anthu ngati amenewawa iwe phwanga eti, eh, iweyo takupeza kuti ndiwe wolakwa waphwanya malamulo chilango chako tikakusiya ku barracks kuti uzikakonza mifuti mwayiona mmene titamtenga amene uja luso lake lija tukaligwiritsa ntchito tsopano mmalo monena kuti no luso lake lija tikalisiye ilolo mpaka likakwilirike kumeneko wakayiwala china chilichonse kundende and akamazabwera sazakhalaso ndi chidwi chonena kuti ndinali ndi luso loti ndikonze mfuti ndikonzenso mfuti Ah, ndikonzenso mfuti wina andigwirenso ndipitenso kundende chilichonse mmadzi penepo mukuona mmene zikuyendera ndeno nkhani iyi mwina tidzinena kuti no kodi a president palibe china chake chimene mungapangeko kunena kuti anthu ngati amenewawa apindule dziko linoli iwoso akupindulako fanika mudzikagayirako kasalary kaya ndi ka 200,000 bola mkono siyana ndi kumangokhala uku ndiye kuti akupindulira dziko mmalo monena kuti akakhale kundende kodi sitingathe kugwiritsa ntchito maluso awo anthu ngati amenewa it's high time tiyambeno kuona kuthekera kwathu kudzera mwa anthu ena ake ndikumakagwiritsa ntchito awotu akukhala maganizo athu inu mukuona bwanji nkhani imeneyi tuzeni maganizo anu mu comment section komanso osayiwalanso kulemekeza maganizo anzathu komanso musaiwale kupanga subscribe ku channel chimene cha malawi trends tv kuti nkhani zomwe tikumabweretsa pano zizikufikani mosavuta akuti